An filɛbagaw an bɛ foli ni tanuni kɛrɛnkɛrɛn ka se aw kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma fɛn fɛn bɛ k'an lajɛ farafinna farajɛ la Mali kɔnɔ Mali kɔkan na an bɛ a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ma ko aw ni ɲankuma ka foli ni tanuni ta nin wagati in na ka ɲɛsin an ka maakɔrɔ kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma fɛn fɛn de bɛ ka telesaara lajɛ nin wagati kɔnɔna na an b'a fɔ o ma k'aw bisimila émission bɛɛ kunko ale kɛnɛ kɔnɔna na bi an ka munu saalo an sera halisa sibiribugu kɔnɔna na an ni an ka maakɔrɔ dɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ bi an ni minnu bɛna jɛ ka bi baro kɛ ni ɲɔgɔn ye émission in bɛ sigi aw ye tɛnɛn o tɛnɛn 14 heures wagati samedi o samedi 13 heures wagati segin bɛ k'a kan bi an bɛ jɛmukan kɔnɔna na an bɛna baro kɛ fɛn min kan bi o de ye bulon yɛrɛ kɔnɔna ye mais enfin n'i bɛ don bulon kɔnɔ sira dɔw bɛ yen i bɛ taa ni olu ye n'i ye bulon ta k'a lajɛ bulon ye an ka fɛn kɔrɔba de ye i kɛra masakɛ ye o i kɛra dugutigi ye o i kɛra duguden fɛn o fɛn ye hali i kɛra tɛmɛsenna ye i mago bɛ jɔ bulon na nka yan'an ka don détail kɔnɔna na an bɛ foli belebele ɲɛsin an ka jeliba ma jeli tɛ diɲɛ fɛn fɛn na o man di diɲɛ fɛn o fɛn n'i b'a kɛ ni jeli donna a la i b'a ye a bɛ kɛ ko ɲɛnama ye jeliba i ni tile basi foyi tɛ yen nba a ni baara nba basi foyi tɛ yen nba sa ayiwa bamananw ko ten ko ko min bɛ mɔgɔ sen nateliya o kan k'i da lateliya an sera aw ma yan bi aw ni maakɔrɔ tɔw bɛɛ lajɛlen naam eh, ka na s'aw ma ni woro tan ye naam eh, woro tan min don naam n'i ye bulon yɛrɛ ta k'a lajɛ naam furu kuma naam eh, sigi yɛrɛ dilanni yɛrɛ kuma sugu o sugu naam n'a bɛ fɔ a bɛ fɔ bulon de kɔnɔ naam n'a bɛ fɔ fana i b'a ye woro tan de bɛ na a kɛnɛ kɔnɔ ka sɔrɔ k'i dantigɛ an kɔni sera aw ma bi ka na ni woro tan ye ka na an yɛrɛ kalifa aw la yan ɔ an bɛna tila ka baro kɛ fɛn min kan n'o ye bulon ye ka sɔrɔ k'an da don bulon kumaw la ni ka baro dɔɔnin kɛ bulon kan anw filan mun bɛ yen ani an dɔgɔnin n'an den mun bɛ yen minnu tɛ bulon dɔn u tɛ bulon nafa dɔn jango u ka se ka dɔ dɔn a la donc o woro tan don ka se aw ma ala sago i sago i ni sɛnɛ nba ne ɲara an mm. sewara mm-hmm. eh, kulubali muso de mm-hmm. ye kɔrɔfɔ nin mɛn na ka woro tan ta ka na an sɛgɛrɛ ka ɲini ka kɛ bulon kɔnɔ bulon fɛn kɔrɔba ko caman dilannen bulon kɔnɔ furu tun bɛ dɔ bɛ bulon de kɔnɔ kabila tun bɛ dilan bulon de kɔnɔ fadenw ni ɲɔgɔn tɛ kɛlɛ tun bɛ ban bulon de kɔnɔ furu tun bɛ siri bulon kɔnɔ o furu dun ma tiɲɛ donc sisan ka na woro tan di bulon kɔnɔ ka na alu yɛrɛ kalifa i ma kalifa ye diɲɛ yɔrɔ bɛɛ kalifa tɛ fan kelen fɛ ka na alu yɛrɛ kalifa i ma ala kama an bɛɛ lajɛlen kalifalen ala la k'i yɛrɛ fana kalifa olu ma sabu adamaden bɛɛ n'a taga sira avion bɛ taga sira dɔ fɛ mobili tɛ taga la yen mobili bɛ taga sira dɔ fɛ train tɛ taga yen mɛ o tɛ bolifɛn di bunadama yɛrɛ de o de dɔ de bɛ se ko dɔ la dɔ tɛ se o la o de ala sago i bonya b'a la kulubalimuso den mamuru jaraden

dugutigiw de kama naam woro in de bɛ mina naam mali diɲɛ bɛɛ Naam. mali yɛrɛ fan o fan naam a dugutigi fɛn o fɛn Naam. a bɛɛ bonya bɛ kuma in na naamu naamu denmisɛnninw bɛ ko ɲɛɲini na jara u ka yafa an ma Naam. an ka kɔrɔlen dɔɔni fɔ denmisɛnninw ye naam an wolola ka min to yen Naam. n'o fɔra an ye cɛkɔrɔbaw fɛ wulɔnimuso de an ka dɔɔni f'u ye naam dɔgɔya tɛ dɛ naam Mm-mm. dɔgɔya tɛ fɛn bɛɛ n'a tɛmɛsira don e segin ka kuma faamu donc n'i y'a jatemina k'a lajɛ denmisɛnnin bɛ baara min kɛ a ka ɲi nka anw yɛrɛ dun siranna donc an ye bonya di donso bɛɛ ma k'a di dugutigi bɛɛ ma dugu o dugu diɲɛ na n'i y'a sigilen ye bi donso de y'a sigi kɛmɛ o kɛmɛ bi kɔnɔntɔn ni kɔnɔntɔn donso y'a sigi donso y'a sigi nka i b'a sɔrɔ donso kɔrɔ dɔ de bɛ yen a kɛlen ka eh, donsoya dabila a sigira dugu min kɔnɔ sɛnɛ na dugu in bonyana ale de ye dugu in sigibaa fɔlɔ ye ale bɛ kɛ dugutigi de ye n'ale kɛra dugutigi ye ni jama cayara a bolo ka jama caya a bolo a b'a lajɛ don dɔ a ko a t'a lajɛ an ka maa kelen ɲini an ka jama in cayara o ka k'an ka selibaa ye wa dugu sigilen kɔ maa kelen bɛ ɲini o bɛ bila an ɲɛ k'an seli n'o ɲɛna ko an k'o kɛ alimami ye an wolola yɔrɔ min na dɛ an t'a bɛɛ dɔn dɛ minnu fɔra an ɲɛna fana kasɔrɔ an bɛ denmisɛnya kɔnɔ an b'olu de lamɛn o kuma bɛ kɛ o cogo la ɔ n'i y'a mɛn bulon a tɛ se ka kɛ maa kelen ka so kɔnɔ sɔrɔ ne sara don min na kuma bɛ taa fɔ min dɔw bulon kɔrɔ tun ye dugu kɔnɔ woro tan in nana o de kosɔn naam naam ka bonya di donsobaw ma naam ka bonya di dugutigiw ma naam ka bonya di eh, jama ɲɛmɔgɔw ma naam ka bonya di faamaw ma naam fanga ye tubabu ka tile sigilen ye naam n'o tɛ fanga daminɛna bulon kɔnɔ naam minisiriya daminɛna bulon kɔnɔ naam n'i y'a mɛn dugutigi naam dugutigi kɔnseyiw naam dugutigi n'a ka cidenw n'a ka kalamaw de don naam donc vraiment nin diyara ne ye naam denmisɛnninw ka ɲinini kɔnɔ naam an k'a ɲini mali bɛɛ fɛ naam k'a ɲini denmisɛnninw bɛɛ fɛ naam k'a ɲini npogotigininw bɛɛ fɛ naam a ka baro in lamɛn dɔɔni naam a ka kɔrɔlen dɔw bɛ an ka se ka taa n'o sira ye naam naam naam naam yanni i ka kalan naam i ka adamaden dɔn naam n'i kalanna naam i ka adamaden dɔn naam nka n'i ye kalan dɔn n'i ma adamaden dɔn naam i jugu bɛ caya i ɲin ye naam a tɛna ɲɔgɔn faamu kosɛbɛ kɛ o ɲɔgɔn faamu tɛ ko kɔrɔ naam dugutigi tɛ jɛn n'o ye naam donc ka bonya di dugutigi ma naam a n'a jɛɲɔgɔnw Naam. sibiribugu dugutigi Naam. a n'a jɛɲɔgɔnw Naam. mali yɛrɛ dugutigi bɛɛ Naam. ani n woloyɔrɔ Naam. nɔnsɔnbugu Naam. warala Naam. nɔngɔn Naam. ka na sigi baginda Naam. ka se bamakɔ yan Naam. n b'a bɛɛ fo k'a bɛɛ dugutigi bɛɛ fo Naam. woro tan in dili kosɔn Naam. k'a fɔ yafa ɲini n ka donsobaw fɛ Naam. u ka yafa n ma Naam. u ka woro tan filɛ ye du ma ni tila kɛra a na di jama ma i sago ala sago i bɛ denmisɛnninw bisimila u naan bɛ min nɔfɛ n'an b'a dɔn an ka kuma o kan n'an t'a dɔn fana an na o fana ɲɛfɔ u ye o fana n'a fɔcogo don i sago ala sago ni sina jara karamɔgɔkɛ i tulo bɛ kɔrɔfɔfɔlɔba la nin'ri ka kuma jaabi di ko dɔ de y'aw se yan kabini diɲɛ danna sababu de ye hadamaden ni ɲɔgɔn cɛ ee kumala caya tɛ kumala diyaɲɛ tɛ sababu de nɔrɔla ye jankaro di an maninka ko ko jankaro bamanan ko ko bana jankaro de nɔrɔla ye saya di fa kelen ba kelen nin fɛn saba nin bɛ se diɲɛ fɛn bɛɛ la Olu de ye wayasi wuli ka taga don dugu dɔ rɔ sini ye sali ye a taara sɔrɔ sini ye sali di dugumɔgɔ sɛwalen mɔgɔ bɛ bɛgan faga la u bɛ fini kura san na u bɛ bɛgan faga la ninnu donna dugu kɔnɔ mɛ mɔgɔ saba nin b'a fɛ ka dɔ faga ka bɛn sali ma bon hali ni dɔ bɛ se mɔgɔ la i tɛ se a yɛlɛ ten k'i ci kan i b'a laɲini sira dɔ de fɛ i tɛ jo ɲini na i bɛ sɔrɔ k'a kɛlɛ y'a mɛnna ninnu fana tagara don sugu kɔnɔ ka fini fasɔn kelen tɛgɛ ka bɔ mɛ u ma sɔn ka fini ta ka taga di kalalila ma fo su une heure u ye fini ta su iɛ ka taga di kalala ma ka taga sɔrɔ mɔgɔw kɛlen bɛ ka kalala ɲɛga n ka fini d'i ma a tile tan duuru le nin ka fini d'i ma kalo kelen nin ka fini d'i ma ka tila ka wari yɛrɛ fana sara ni ka fini ma kala wari di n ma ka fini yɛrɛ fana di o mankan bɛ atelier kɔnɔ ninnu nana ka na don saya ko kalala ma ko dɔgɔ ko ne ka fini filɛ i bɛ nin kala ka bɛn sini selifuga de ma wari yɛrɛ fana tɛ n bolo k'a d'i ma n bɛ n yɛrɛ tɔgɔ fɔ i ye ne de tɔgɔ ko saya n'a ma kala sini seli tɛ k'i ɲɛ la ne yɛrɛ bɛ se ka duba kɛ dunin di ne yɛrɛ bɛ se ka cɛ n'a muso fara ka den n'a bangebaga fara n ka fini filɛ a y'a ka fini la jankaro nana jankaro ko ne yɛrɛ fana ka fini filɛ i bɛ n ka fini kɛ n dɔgɔ saya ka fini sugu di ka bɛn sarifuga ma n bɛ n yɛrɛ tɔgɔ fɔ i ye ne yɛrɛ tɔgɔ ko jankaro ne yɛrɛ bɛ se ka adamaden kɛ yeko fila di ka adamaden kɛ dɔnbagalafili di n'a ma bɛn n'a ye n'a ma kala ka bɛn sarifuga ma ne b'i bana sini sɔgɔma miniti duuru i muso n'i den bɛ fili i ma olu t'i dɔn tugun a y'a ka fini la saya ka fini kan sababu nana sababu ko a ko i bɛ n ka fini kala k'a kɛ n dɔgɔ ka fini sugu di ka bɛn selifuga ma dɔrɔmɛ tɛ ne yɛrɛ fana bolo n bɛ n yɛrɛ tɔgɔ fɔ i ye ne yɛrɛ tɔgɔ ko sababu n'a ma kala ne bɛ kɛ sababu ye k'i ka adamadenya n b'a tiɲɛ dunya yan k'a tiɲɛ alikiyama u y'i kɔdon ka bɔ cɛ kɔnɔnafilila cɛ siranna parce que saya ni ko bɛɛ de bɛ de fɛ a tun bɛ mɔgɔw ka fini min kan a y'o bila ka ninnu ka fini kala damina saya ka fini lalen don jankaro ka fini lalen b'o kan sababu ka fini lalen don sanfɛ a ye olu ka fini kala damina a ye sababu ka fini ta o min bɛ sanfɛ a y'o fɔlɔ tigɛ k'o kala a bɛ tila o la waati min na fajiri welela a bɛ tila o la waati min na fajiri welela cɛ sɛgɛlen don o kɛra su su k'a sɔrɔ fajiri yɛrɛ welela ka ban a ko mm. cɛ sɛgɛnra a ma dɔn a b'a kɛ cogoya min na mm-hmm. a ko k'a b'i sigi k'a kɔ lafiɲɛ miniti kelen mm-hmm. ka sɔrɔ ka jankaro ni saya ka fini kala damina mm-hmm. ni olu nana sɔgɔma n'ale nana sɔrɔ a kalala mm. peut-être a hinɛ bɛ don olu la k'a to yen karamɔgɔkɛ fɛn fila dun bɛ yen o bɛ se fɛn fila la sinɔgɔ bɛ se hami na eh? hakɛ yɛrɛ fana bɛ se barika la a y'i sigi k'a b'a kɔ lafiɲɛ miniti kelen sɛsi kɔnɔ mm. sinɔgɔ nana ta a sira sɛsi kɔnɔ mm. fo ka taga kɛnɛ bɔ a gɛlɛyara dɔ ninnu ta ma se ka kala mm-hmm. ninnu nana ka na da gosi sɔgɔma k'a ka da yɛlɛ a ye da yɛlɛ mm-hmm. saya ko mm. a ko dɔgɔ k'a kɛra i bolo sɛgɛ de dɛ k'a bɛ di ko n ka fini kalara ko kɔrɔ ko tiɲɛ tɔgɔ muhamadu ko n ma sizo don a la saya yɛrɛ saya ko ko e tɛ ne lɔn ko i bɛna lɔn sisan i b'i sara i muso n'i den na sarifu bɛ kɛ ne mɛ a tɛ kɛ e ɲa la tugun a y'i lɔ kɛrɛfɛ jankaro nana jankaro ko ko dɔgɔ ko ne ka fini dun k'o karala wa ko kɔrɔ ko tiɲɛ tɔgɔ muhamadu k'ale ma sizo don o fana la jankaro yɛrɛ y'a tɛgɛ tɛ saya tɛgɛ mm. a ko saya bɛ tiɲɛ fɛ ko an taatɔ la kunun mm. ko n y'a fɔ ko cɛ nin tɛ diɲɛ fɛ mm-hmm. ko saya ye a fɔ ko cɛ nin tɛ diɲɛ fɛ mm-hmm. ko an nana sɔrɔ n ka fini ninnu ma kara mm. n bɛ nin bana sisan miniti duuru mm-hmm. a muso n'a den bɛɛ bɛ fili a ma fasa kojugu i bɛ sɔrɔ k'a ni ta an bɛ taga a y'i lɔ saya kɛrɛfɛ sababu nana sababu ko ko dɔgɔ ko ne ka fini dun a ko kɔrɔ k'a kɛra i komi o banna a y'o di sababu ma sababu ko ko tiɲɛ la ko n ka fini ɲɛna mhm. saya ko jankaro ma ko kɛ minɛ joona i k'a bana n b'a fɛ k'a faga an ka taga parce que sarifu ka sera mhm. jankaro wulila kɛ kama tɔgɔmara atelier kɔnɔ mhm. a nana ka na surunya kɛ la a ye kɛ lajɛ a y'i kɔfɛla kɔrɔkɛ sababu ma ko kɔrɔ ko fara an kan i ka kɛ sababu ye mansini miseli k'a bolo sɔgɔ n b'a fɛ k'o juguya nin k'a faga an ka taga sababu ko ko n tɛ se ka don kɛlɛ la ni n donna kɛlɛ la o ye ne ni ali ni ɲɔgɔn tɛ badenya diya sira le di mɛ o tɛ ala sira di an saba nana fini di ne ka fini karala ali ka fini ma kara ni ne ni ali farala ɲɔgɔn kan kɛ ka kɛ nin faga ne bɛ kɛ kɛ ma fisiriwale di fisiriwale dun ko man di ala ye mɛ n diɲɛra a y'a bana a y'a faga nka ne tɛ se ka don kɛlɛ la sababu tagari don saya ni jankaro dimina parce que sababu y'u janfa ka ban mɔgɔ fila nin dimina mɔgɔ fila nin wulila ka taga dɛ kalalila la tayirikɛ la tayirikɛ yɛrɛ m'a lɔn k'a fɔ ko fiɲɛ t'i la saya tɛ se fosi la ni sababu tɛ jankaro tɛ se fosi la dunya na ni sababu tɛ anw min nalen ka fara anw bɛɛ lajɛlen kan ala ma sababu ɲuman dila ne ni aw bɛɛ lajɛlen ma nin ye o sababu dɔ le natɔ di mhm. donc kulubalimuso den ko ko aw bisimila o diyara n ye k'aw bisimila o diyara n ye a tɛ min dɔn a tɛna o fɔ mhm. a bɛ min dɔn a mɔra ni min ye mhm. a bɛ o de fɔ aw tolo k'o mɛn mɔgɔ tɛ lala kuma la dɛ i bɛ la kuma fɔbaga de la siga t'o la n'o tɛ mɔgɔ tɛ lala kuma la o de ala sago alu sago sagotigi ala ye kulubalimuso don ko k'aw bisimila k'aw bisimila alu b'a fɛ k'a ɲininka min ma n'a y'a ɲininka min ma n'a ka kan ka o jaabi kan min na a b'o jaabi n'ale yɛrɛ tɛ se min fana jaabi la a b'a fɔ k'a tɛ se o jaabi la

an bɛna se bakari jara yɛrɛ ma sisan an bɛna ɲininkakali kɛ a la an bɛ baro kɛ fɛn min kan n'o ye bulon ye bulon yɛrɛ ye mun ye bulon nafa ye mun ye yala du bɛɛ ni bulon ka kan wa a b'i da don la ko an bɛ coinin an ka baro ye karamɔgɔ ayiwa kɛnɛ filɛ nin tariki la wala dɔn ko ka d'i ma ɲamɛ suma n b'aw fo fɔlɔ diyara ye N'i ye fɛn o fɛn jɛnɛ ko nɔgɔya b'a kɔnɔ ciden de b'i bolo n'i ye arajotigi n'i y'a nisɔndiyalen ye aw kɔnɔna jɛra de donc yanni n ka arajotigi fo ne b'aw fo fɔlɔ n'i ye arajo aw fo ka waleɲuman dɔn journaliste fɛn o fɛn bɛ mali kɔnɔ k'a bɛɛ lajɛlen fo a kana kuma nata kan a kana ko ɲɛɲini nata kan a ye kɔrɔlen woloma fɛntigi kumakan ka di bololankolon kumakan nka bololankolon bɛ tiɲɛ kan ka tɛmɛ fɛntigi kan ayiwa n bɛ aw fo k'a ka arajo directeur fo k'a ka télé directeur fo ka arajo so bɛɛ lajɛlen fo ka télévision so bɛɛ lajɛlen fo k'a bɛɛ waleɲuman dɔn fɛn o fɛn bɛ Mali kɔnɔ fɛn o fɛn tɛ Mali kɔnɔ ne kan b'a bɛɛ lajɛlen ma an ka jɛ an ka kɔrɔlen bato dɔɔnin fɔlɔ seli tun man bon nka ala tun bɛ yen silamɛya tun man bon hmm. nka hinɛ tun bɛ yen hmm. ayiwa n'i y'a mɛn dugutigi bulon hmm. n'i ye kuma in kunkɔrɔ ye woro di yɔrɔ la n k'i ma ko a ye woro min di a y'a di cogo min na nin ye n ko dugutigiw ka woro don ne ye dugutigi den de ye ne ye dugutigi mɔden ye wa n yɛrɛ ye dugutigi den ye ye dugutigi de mɔden ye warala nɔsɔnbugu mara la n tɛ maa dogolen ye n mɔkɛ dugutigi don n faw ye dugutigiya kɛ donc dugutigiya tɛ ne bolo fɛn kɔrɔba ye nka i bɛ dugutigi o dugutigi ye ni donso kɔrɔ tɛ sɛnɛkɛla kɔrɔ don n'e wulila sisan e yɛrɛ kelen pe journaliste e ka wuli sisan e ka taa yɔrɔ dɔ tigɛ k'a sɛnɛ a ɲan'e bolo e sigira yen ne ɲɛ bɔra yɔrɔ fɛ ne taara yen jeliba ɲɛ bɔra yɔrɔ fɛ o taara yen kameramani ɲɛ bɔra yɔrɔ fɛ o taara yen directeur ɲɛ bɔra yɔrɔ fɛ o taara yen olu bɛɛ taara ka t'u sigi aw sigira ka jɛn to yen mɔgɔ fɔlɔ min y'a tu tigɛ bien o mɔgɔ fɔlɔ min y'a tu tigɛ ni mɔgɔ cayara a b'a fɔ baasi sisan ne kɔni ta ye dugu ye a ye ne sigi ko n ka dugu in tigiya kɛ n b'a fɛ an ka bulon dɔ jɔ n'an bɛ ɲɔgɔnye kɛ a ka ko kɔnɔ donc bulon kɛ fabolo ye a sɔrɔla o de kan den tɛ taa yɔrɔ sigi fa de bɛ taa yɔrɔ sigi cɛla e taara yɔrɔ min sigi ni den minnu wolola k'e to yen o bɛɛ y'e denw de ye donc n'i y'a mɛn denbolo bamananna fabolo bamananna a kɔrɔ de ye nin ye ne yɛrɛ ye fabolo dɔ ye ne tɛ denbolo ye n ye san joli kɛ dugutigi bulon kɔnɔ furusira taama kɔnɔ muso ɲini kɔnɔ kabini denmisɛnninma fo ka na se bi ma dugutigiya taabolo majigin don sabali don yɛrɛdɔn don bulon jɔyɔrɔ de an ka jɛ ka fɛn dɔ ŋaniya siri ka dugu mara n'a ye donc den tɛ kɛ dugutigi ye nka i wolola yɔrɔ min ka mɔ yen i y'olu fana fa de ye donc n'i sera o degré ma i fana bɛ se ka kɛ dugutigi ye o ye fana bɛ se ka bulon kɛ nka den bɛ bulon kɛ nka den tɛ kɛ dugutigi ye bulon ye dugutigi ta ye ani yɔrɔtigiw ta don hali bamakɔ an bɛ bamakɔ min kɔrɔ yan bamakɔ jɛtu a bɛ ɲala ni bi tɛ bamakɔ kuma gɛlɛn si tun tɛ fɔ yen jeliba b'a kalama nka an ye kɔrɔlen bɛɛ bila majigin de tun bɛ yen fɔlɔ dugutigi bulon kɔnɔ dugutigi n'i y'a mɛn peresidan minisiri diretɛriw dugutigi o ye peresidan ye diretɛriw tiribinali a bɛɛ tun bɛ bɔ olu de kɔnɔ i b'a sɔrɔ denmisɛnninw jɛra sisan a ye fɔ ko denmisɛnninw ma ni kokolon kɛra dugu kɔnɔ k'a y'a fɔ an ye cɛkɔrɔbaw tun bɛ sigi bulon kɔnɔ de ni ko min tiɲɛna k'a dɛmɛ to k'an taa dugutigi bulon kɔnɔ n'i ye fɛn fɛn seli eh, fara eh, zandaramɛri la faamaw fɛ o y'a ka maaya bannen fo lahara jɔra a tɛ kɛ ɲɔgɔn ka maa ye tun ko maa o maa sera n'i faama bara k'i jugu don cɛkɔrɔba tun bɛ siran faama bulon ɲɛ ni nin kɔrɔ ye a bɛ taa dugutigi de fɛ yen n'i ye kokolon kɛ i bɛ ɲangi dugutigi b'a ka kɔnseyi bɛɛ wele yɔrɔ bɛɛ hali kɔnseyi mɔgɔ tan ni fila a b'a bɛɛ wele yɔrɔ bɛɛ ka na n'u bɛɛ nana u bɛna sigi de n'u nana sigi ayiwa a bɛ dugutigi bɛ kuma bɔ k'a di denmisɛnnin bɛɛ ma fɔlɔ a tɛ di dugutigi yɛrɛ ma dɛ bɛɛ b'i ta fɔ a kɛra min ɲɛ na o a ma kɛ min ɲɛ na o min b'a kalama o min y'a kuma mɛn o bɛɛ b'i ta sara sara ɲɔgɔn na ka na fo ka taa se dugutigi yɛrɛ ma tiɲɛ tiɲɛ tiɲɛ tiɲɛ o de kosɔn n'i y'a mɛn peresidan ko de bɛ dilan ka taa f'i ye dugutigiya kɔrɔ de y'o ye bɔn kabi dugutigiya in kɔni kɛra daga bɔnala ye sisan mɔgɔ yɛrɛ tɛ dugutigi kumakan mɛn bilen i ni furakɛ k'i ka dugu sigi e y'i ka dugu sigi ni fɛɛrɛ min ye hmm. k'o ka taa tiɲɛ e bolo hmm. e ma tiɲɛcogo sɔrɔ o la hmm. e ma minɛbolo sɔrɔ o la dugu bɛ nege bɔ i la wa a tɛ nege bɔ i la wa jamana in bɛ bolo min kan bi dugutigiya in tununna de ko bɛɛ tiɲɛ ko tɛ foyi tɛ kɛ dugu kɔnɔ ni dugutigi ma sara fɔlɔ i tun tɛ taa gendarmerie la faamaw da t'an ka kuma na faamaw tɛ ɲininka an ka kuma na faama ka kuma t'a kɔnɔ dugutigi conseil ani seerew conseil seere bɛ yen dugutigiw seere bɛ yen a tun bɛ dugutigi kuma bila bulon kɔnɔ k'a ban hali ni dunan jiginna a bɛ taa jigin dugutigi de bara fɔlɔ ou bien a t'i da bulon kɔnɔ n'a ma t'i da bulon kɔnɔ dugutigi ka wuli k'a sɔrɔ a bɛ t'i da misiri kɔnɔ nka o b'a sɔrɔ ni dugutigi yera yɔrɔ yɔrɔ la dugu sigilen de mɛnna misiri sɔrɔla ka jɔ a kɔnɔ misiri fɔlɔ tɛ jɔ abada wa misiri tɛ jɔ ka kɛ yɔrɔ kɛrɛ fiyewu dugutigi bulon de bɛ jɔ fɔlɔ dugu ko bɛ fɔ dugutigi bulon kɔnɔ alimami yɛrɛ bɛ wuli ka na dɛ alimami bɛ sigi dugutigi bulon kɔnɔ hali alimami tɔ n'i ma dugutigi bulon dilan ka ɲa karamɔgɔ ye kabako in ɲɛna u tɛ seli i kɔfɛ hmm? ayi o ye wali kan de ye

ni dugutigi bɛ wele tuma na ka kɔnse wele kɔnse nana ka seere wele seerew nana ko kɔnɔ fɛ faama nana ka nisɔngɔ nɔfɛ k'a bɛ kɛ cogo di u b'a fɔ faama ko basi t'a ye taa min sɔrɔla o ye nin ye u tɛ mɔgɔ labila fɔlɔ la min sɔrɔla o ye nin ye dugutigi b'o di maa si tɛ ɲininka aw bɛ taa dugu bɛ hali sini sɔgɔma wala nana cɛ olu y'u kɛlɛ ka dugutigi faama tɛ olu ka dugu kɔnɔ ni sɔgɔma fɛ u bɛ taa d'i ma de ni faama donna dugu kɔnɔ ka cɛn nana o wa mali tiɲɛni ma sɔrɔ foyi fɛ kɔrɔlen bila kɔ mali tiɲɛni ma sɔrɔ foyi fɛ ɲinɛn kɔ kɔ mali tiɲɛni ma sɛmɛ foyi kan tubabu ka kalan kɔ walayi tubabu ka kalan ye kojuguba de ye walayi tubabu ka kalan ka jugu hali ne bɛ se faransi la n b'a fɔ faransi la u yɛrɛ k'a mɛn sabu adamadenya tɛ se ka dilan musalaka kan dugutigi de tun y'o ye hali n'i ye muso minɛ k'a bugɔ manamana kɔrɔ n'o sera dugutigi bulon kɔnɔ i jija ko tɛ dugutigi b'i ɲangi dɛ wa maa tɛ se ka sɔsɔli k'a la nin bɛɛ tun bɛ fɔlɔ ɔ ni adamaden cayara ka caya ka caya ka kalanbaw y'a la tubabu nana gendarmerie créer o kɔnɔ u nana tribunal créer o kɔnɔ u nana ka na polisi créer o kɔnɔ polisi o bɛ kɛ dugukɔnɔmɔgɔw ta ye gendarme olu ye enquête kɛlaw ye juge olu ye kiritigɛlaw ye nka an bɛ ko sa jumɛn de bɛ yen na n'o bɛ baara k'a kɛcogo la bilen a karamɔgɔ cɛ mali taaɲɛ bɛ gɛlɛya sa dɛ dugutigi bulonko banna dugutigi tɛ condition na dugutigi tɛ bonya kɔnseye tɛ dugutigi la bilen fo ni wari bɛ maa min kun denmisɛnnin bɛ kɛ kɔnseye ye o ti tiɲɛ ye o denmisɛnnin kɔnseye dugu kɔnɔ ti kɛ fiyewu cɛkɔrɔba de bɛ kɛ kɔnseye ye ni cɛkɔrɔba kɛra kɔnseye ye olu de b'a sɔrɔ olu tɛ kalon tigɛ nata t'olu la nka ni denmisɛnnin kɛra kɔnse sɔrɔ bɛ fɛn min na kaban i bɛ tiɲɛ fɔ b'a fɛ i ka dɔ sɔrɔ wa mɔgɔ de ye dugutigi bulonko fana lagosi hali kuma min tun mana gɛlɛya dugutigi bulon kɔnɔ bɛɛ bɛ t'i da k'i muso ɲininka a an ka bi kuma gɛlɛyara dugutigi bulon kɔnɔ dɛ nka muso da t'a kuma la dugutigi bulon la o nka bɛɛ bɛ t'i muso ɲininka so kɔnɔ o b'a sɔrɔ muso ye kuma dɔ mɛn kɛnɛma sabula muso fana bɛ ɲɔgɔn gurubu yɔrɔ min kuma dɔ bɛ fɔ yen o kalankɔrɔ dɔw da ka fiɲɛ kuma dɔ bɛ fɔ bulon kɔnɔ dɔrɔn dɔw kɔntankojugu b'a fɔ muso ɲɛna e k'anw ka bi kuma gɛlɛyara dɛ o muso bɛ kuma dɔ ayiwa a ka bi kuma min kɛ ne ye kuma dɔ mɛn la i kana tiɲɛ fɔ dɛ i dogo kɔfɛ fɔlɔ ka kuma o tɛ a ko bɛɛ caman ye karisa ni karisa ye n'i dun ye tiɲɛ fɔ i dun koman d'olu ye u bɛ nin k'i la n'o kɛra cɛ b'i sigi fɔlɔ k'i suma e karamɔgɔcɛ pouvoir min bɛ muso la a tɛ cɛ la koyi jara jara jara nka muso tɛ kɛnɛkan mɔgɔ ye o la n'i y'a mɛn ko muso so de don

sabula hali juge bɛ mɔgɔ filɛ ni ɲɛkisɛ de ye n'i ye kalon kɛ a b'a dɔn ɲɛ kan mun de b'a kɛ n ko kalabancɛ de don ni maa min ye kalabanciya kɛ k'a dama to a ɲɛ tɛ se ka jɔ ɲɛ na o ɛ karamɔgɔcɛ bulon kɔnɔ hali fa i mana san tan kɛ i fa fa sigira yɔrɔ min na bulon kɔnɔ n'i yɛrɛ kɛra dugutigi ye don min na i sigiyɔrɔ bɛ bɛn yɔrɔ kelen ma farakuru dɔw bɛ da ne yɛrɛ mɔkɛ walayi ko katɔma wara la a dilanlen tun bɛ fara min kan a kunkolo y'a yɔrɔ sɔgɔ a tɛ nin tɔgɔ dɔn a tɛ nin tɔgɔ dɔn a tun ko nin ma ko bolojugu boloɲuman a ko nin ma ko bolojugu a ko nin ma ko eh, bamanankan tɛ tilebɔyɔrɔ tilebinyɔrɔ worodugu kɔgɔdugu a bɛ sa waati min a b'o de dɔn a ye san kɛmɛ ni murumuru de kɛ diɲɛ na hmm? waralaka bɛɛ tulo bɛ n kan na a tɔw bɛ o nka o y'o kɛ k'o ban karamɔgɔcɛ kalon a t'o kɛ fiyewu wa simiya mana don a bɛ dugu ɲɛmɔgɔ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ko a ye simiya donda sera dɛ a k'a lajɛ a ka na an ka ɲɔgɔn faamu ala bɛ se an kisi banajugu ma cogo min na simiyajugu simiya simiya kɔnɔna banajugu sajugu warajugu nkurujugu daba a kana maa si jogin a kana maa si tɔɔrɔ o bɛɛ kuma tun bɛ fɔ dugutigi bulon gindo de y'o ye n'o kɛra simiya bɛ kɛ k'a ban ɲɔ bɛ ɲɛ komi kabako daba tɛ maa jogin nkurun t'i jogin waati min na a y'a sɔrɔ waraw ka bon o y'a sɔrɔ baara bɛ kɛ dabankuru ye ani koro koro ye baarain kulu da a da bɛ tigɛ nka n'a simiya donna dugu de b'a bila ala bila bɛɛ ka taa ni simiya ma don dugu tɛ sɔn ni tun dugu bulon kɔnɔ o y'a sɔrɔ mɛto ma yɛrɛ n' bɛ taa se mɛto gɛlɛ ma anw y'o dɔ k'o la nka ne yɛrɛ ne yɛrɛ ye denmisɛnnin fitinin ye n si tɛ tɛmɛ san bi wɔɔrɔ kan bi i ye denmisɛnnin fitinin de ye nka n ye ɲininkali de kɛ n mɔna o kɔrɔ de ma minnu bɛ san bi saba ne mɔna olu kɔrɔ ka n to san tan na minnu bɛ san bi naani na ne bɛ san mugan ne n'olu ye baro kɛ ma wolo don na n y'o dɔn mhm. ɔ kalan de don n ma tubabu kalan kɔni kɛ nka n y'o kalan kɔni kɛ donc jamana tun bɛ sigi ten mhm. a tun bɛ bɛn ten ni ko min kɛra a ko a ye moriw wele ka na ko karisa yɛrɛ silamɛ n'o sɔnna nin ma i tɛ malo dɛ moriw bɛ wele ka na i ye fɛn min kɛ n'a ma ɲɛ a bɛ f'i ye n'i ma sɔn i kan ka ɲagati na i bɛ ɲagati o bɛɛ bɛ kɛ bulon in kɔnɔ o bɛɛ bɛ kɛ bulon in kɔnɔ dugutigi tɛ wuli fo ka jɛ wuli nka ni dugutigi ye ko kolon kɛ a bɛ ɲangi n'i ye sigi ka wuli donnen ko kɔrɔ cɛkɔrɔba ko k'o ye janfa dabilalen an tɛ karisa fɛ an bɛ karisa fɛ n'i y'o ye ko kɔrɔ ne y'a gɛnsa k'e t'a fɛ ne fa sigira don min dun k'ale denw to yen kuma ka ca nin bɛɛ tun bɛ fiyɛ dugutigi bulon kɔnɔ i k'a faamu ɔ ni nin bɛɛ tununna muso tun bɛ cɛ kalan so kɔnɔ cɛ bɛ bɔ n'o dusu de ye sala muso bɛ min mɛn kɛnɛma cɛ t'a mɛn i b'a sɔrɔ e ni dɔ bɛ taama sisan o cɛ ye ko dɔ kɛ o da jagojugu y'o fɔ ye o b'o fɔ e muso fana ɲa e muso fana b'i bilasira muso de tun bɛ cɛ bilasira o de kosɔn ko so ani cɛ cɛ nin jɛyara sa so n muso bɛ so o bɛɛ tununna o bɛɛ tununna o bɛɛ kɛra fɛn fu ye o si ma faamu bon donc sisan n'aw wulila sisan k'aw b'a ɲɛɲini aw b'a ɲɛɲini cogo min na sisan aw tɛ se k'a ɲɛ sɔrɔ n'aw ɲɛmɔgɔ ma jɛn n'a ye o ani jɛmɔgɔ ye danaya da aw kan k'a fɔ a ka wuli ka bulon ɲɛɲini bulon farida duuru min bɛ diinɛ na n'o ye sun yɛrɛ yɛrɛ n'o ye seli yɛrɛ yɛrɛ ye o farida duuru bɛ bulon kɔnɔ i bɛ se k'i da sori dɔw ma fɔlɔ fɔlɔ dugutigi tɛ foyi k'a kelen silamɛya la kelenna baara man ɲi o ye tiɲɛ ye Naam. fɔlɔ fɔlɔ n'u bɛ kuma na ni selifana sera u b'a fɔ a ye- a ye- an ka taa seli fɔlɔ nka u tun t'a fɔ selifana o u t'a fɔ selifana u t'a fɔ lansara u t'a fɔ fitiri ko waati dɔ sera Naam. o y'a sɔrɔ u ma tɔgɔ d'a la fɔlɔ o. minnu bɛ seli olu bɛ seli minnu tɛ seli olu b'u ka fɛn ta k'u ka diyaɲɛkow kɛ o tun bɛ bulon kɔnɔ maa si tɛ maa si kɔrɔfɔ maa si tɛ maa si lagosi nka n'aw bɛnna min kan o de bɛ kɛ n'o ma kɛ kabako don jeli tun ye tariku fɔla de ye jeli tun tɛ mɔgɔ deli jeli tun bɛ tariku de fɔ numu de bɛ bila ka ciw fɔ numu de bɛ don gundobulon kɔnɔ sisan n'i ye jeli bila ka don gundobulon kɔnɔ kuma dɔ bɛ yen n'a fɔra a kɔntankuntigi bɛ dɔ tanu n'a ye o de kosɔn u tun bɛ jeli bila kɛrɛfɛ jeli bɛ tariku fɔ ka numu bila cidenw kɔnɔna na nin bɛɛ tun bɛ bulon kɔnɔ Jara Jara Jara est ce que n ka kuma faamuna ani jɔnmaaya tɛ kelen ye ani karisa tɛmɛncogo tɛ kelen ye ani wari bɛ karisa kun tɛ kelen ye ɔ n'u tun y'o kɛ sisan samiyɛdonda fɛ dugutigi ka jɛn n'a ye ni dugutigi tun y'olu kɛ k'o ban o tuma fɛ fobɔnda mana se ni suman sɔrɔla bɛɛ bɛna fɔ dugutigi a ko ɲinan fisayara bulon kelen kɔnɔ bulon kelen kɔnɔ dugutigi bɛ kɔnse bɛɛ wele k'a fɔ aa k'a ka dugudenw ko ko ɲinan fisayara dɛ cɛri kasara ma maa si sɔrɔ ko kasara ma maa si sɔrɔ est ce que i y'a faamu donc o n'a ɲɔgɔnna o tun dugutigi tun bɛna fana k'o ɲɛnajɛ kɛ o de la o dugu bulon kelen kɔnɔ i b'a ye cɛmisɛnw ka tɔn fana bɛ sigi ko cɛmisɛn ci bɔ o cɛmisɛn ci bɔ sɔgɔmada fɛ cɛmisɛnw kuru kalakuru bɛɛ bɛ cɛ ka taa maa kelen ka foro kɔnɔ u bɛ taa sɛnɛ i bɛ se ka sɛdu ma i bɛ se ka badu ma o fana laada tun bɛ yen dugutigi tun b'o kalama npogotigiw fana bɛ yen olu ɲɛmɔgɔ tun bɛ yen cɛmisɛnninw bɛ yen olu ɲɛmɔgɔ tun bɛ yen musofurulenw bɛ yen olu ɲɛmɔgɔ tun bɛ yen dugutigi tun bɛ yen dugutigi n'a ka seerew tun bɛ yen ɔ ni nin bɛɛ bɔra a kɔnɔ bɔn o dun fanga kelen o de y'an kun ni du tubabu ka fanga de o tubabu ka fanga tun tɛ se ka kɛ ni kalo t'a kɔnɔ sala i grec e t'a dɔn ne bɛ se ka yɛlɛma ka kɛ n t'a dɔn ka daminɛ i grec se zɛdi ma tubabukan bamanankan tɔ ye farankan de ye ni hakili bonyana ka min fara kan o bɛ kuma n'o de ye o tun tɛ dugutigi bulon kuma na e karamɔgɔ cɛ bi m'an lajɛ sa dɛ ɔ ni fɔlɔ ko den minnu wolola e ɲɛna ko hali tɛ fɛ k'e ɲininka i daruta la n'i kumana dɔrɔn e ko cɛkɔrɔba bandi ninnu cɛkɔrɔba bɛ se ka kɛ bandi ye koyi jara donc n'aw nana ɲini n b'a ɲini an lajɛbaa bɛɛ fɛ hali bi u k'a kɛ ala kama u kan'an lagosi u k'a k'u fa ba kosɔn mhm. u kan'an lagosi mhm. n'an fili yɔrɔ min na cɛkɔrɔba wɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ mhm. olu b'a tɔ walanwalan nka n'i ma ko ju tigɛ i tɛ kun sɔrɔ a la o tɛ ne ni e e tɛ journaliste ye wa an b'a daminɛ sisan ma fo sini sɔgɔma i tɛ se ka ne ɲininka i mago bɛ fɛn o fɛn n b'a f'i ye sala n b'a dɔn n mɔn'a la n wolola a la nka sisan e k'a lajɛ dugutigi dɔnko dɔgɔyara caman bɔra jamana kɔnɔ o tɔɔrɔlen ka bɔ so n'o nana eh, tɔn fɛ n'o ye fɛn sɔrɔ e du fadenw y'i tɔɔrɔ e bɛ se segin taa so wa ne n'i ka waritigi ta sisan k'e bɛ taa ka taa waritigi jɔ olu dun y'i fa mara u bɛ taa min f'i ma a tɛ bɛn i ma donc i bɛ wuli se ka to i sɔrɔ yɔrɔ la yen o de ye mɔgɔ caya jamana kɔnɔ jɔyɔrɔ n b'a ɲini jamana kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ fɛ an k'a lajɛ an ka ɲɔgɔn kanu an k'a lajɛ an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ an k'a lajɛ an k'an tilen ɲɔgɔn ye an k'a lajɛ an ka sijɛtigi bɛɛ bonya bɛɛ n'a ka dɔndalen don maa o maa si jɛra a ye dɔ dɔn o ye tiɲɛ n'i y'a bonya a bɛ diya ye n'i m'a bonya a tɛ diya ye dɛ mhm. wa sijɛtigi dun ye ɲɛngo de ye mhm. sala n'i sera san bi wɔɔrɔ ni kɔ ma kaba foyi tɛ jigin kɔnɔ dɔrɔn n ka tiɲɛ fɔ ou bien n ka karisa ta can ka bɔ yen ne ka sa ou bien n ka sa mhm. sijɛtigi mago tɛ sɔrɔ la bilen o waati a diya ye ko fan o fan a tɛ se ka si kɛ tugun donc i b'a bonya o waati o kuma la i b'a kɔnɔta sɔrɔ ne kɔni bɛ min ɲini aw fɛ ɲinini kɔnɔ ala k'a ɲɛ aw bolo ala k'a ɲɛ bolo ala k'a ɲɛ bolo minnu y'aw ci ala k'a ka de so n'a ka telibiso so ala ka barika don a la ala kana kɛ kalonduguso ye ala kana kɛ tile kelenso ye ala kana kɛ kɔrɔbɔliso ye ne kɔni bɛ min ɲini aw fɛ hali bɛ a ye taa a k'a fɔ a cibaw ye ko ne ko ko n b'u bɛɛ lajɛlen fo nka n bɛ aw fo ka tɛmɛ olu kan sala sɛgɛ bɛ taama in kɔnɔ wari t'a kɔnɔ sɛgɛn b'a kɔnɔ sɛsi fan fa sɛgɛn b'a kɔnɔ wari t'a kɔnɔ arajoso tɛ se kere ka telewisɔnso kere k'o bɛɛ wari bɔ k'o bɛɛ musaka kɛ ka k'o kuranw sara k'o baarakɛlaw ka sara sabula o tɛ se ka ni baara tɛ n'i bɛ baara min kalan i bɛ denbora kɔnɔ n'a ɲɛnaana ala kan'an tigɛ ɲɔgɔn na sala fɛn ɲuman tigi ka ca fɛn ca ne tigi ye fɛn dilatɔ minnu bɛ sɛgɛ n'a ɲɛnaana kalama wɛrɛw bɛ yen n'olu tɛ ala kana bɛ taa k'o ye aw ye kurasi sɔrɔ k'a kanu cogo min na i n'i ka kameramani ala ka barika d'aw ma ne kɔni tun bɛ dɔɔnin min f'aw ye an ma i bila fɔlɔ mhm. halisa an b'a yira la k'a fɔ e, tezsara an b'o de kan nin waati kɔnɔna na mhm. dɔnku imi ye bɛɛ kunko ye mhm. dɔnku a bɛ tali kɛ an ka ko kɔrɔw la an ka laadala ko kɔrɔ fɛn fɛn bɛ yen an bɛ tali kɛ nin bɛɛ lajɛlen de kan dɔnku an bɛ fɛ k'a dɔn parce que n'i ye bulon yɛrɛ ta k'a lajɛ i b'a sɔrɔ bulonw bɛ yen da saba b'a la bulonw bɛ i b'a sɔrɔ da fila b'a la yala kɛkun b'o la bulon da sabako in yɔrɔ n tɛ o kalama dasabako yɔrɔ n t'o kalama sala ne m'o sɔrɔ an ka so a bɛ se ka k'a la kun dɔ kama sala cɛta ye saba ye cɛ ko fanba saba don a bɛ se ka kɛ kun dɔ kama nka anw fɛ diɲɛ waati fila dɔrɔn de ye su tile cɛ muso seli selibaliya anw ta tun ye da fila ye wa muso tɛ furu ka don du kɔnɔ abada n'a ma don bulon da fɛ sala bulon ne sarakalen don k'a labɛn ɲamɔgɔden tɛ don a kɔnɔ a yɛrɛ tɛ du minɛ o ye kelen ye e donna bulon in da fɛ ka bɔ furusa ko kuma t'a la sala furusa bɛ dugu halaki a bɛ jamana halaki a bɛ jamana lagosi si bɛɛ tɛ si bɛɛ kanu si bɛɛ tɛ si bɛɛ jigi tigɛ si bɛɛ tɛ tulonkɛ si bɛɛ la si dɔw bɛ hali n'u ma foyi kɛ n'i tulonkɛ la ala b'a tulo k'i la ala tulo bɛ kumakan na mhm. ne tɛ nkalon tig'i ye koyi mhm. min kɛra n ɲɛna denmisɛnnin ka taa se n kɔrɔ ma mhm. n b'o de f'i ye anw donna finna k'an to san mugan ni kelen eh, san mugan ni kelen san wolonwula saba o y'a sɔrɔ takuruntigɛ bɛ yen nɔgɔya kelen ani sibiriya kelen ni cɛ o cɛ ma se k'o tan ni duuru tigɛ o tɛ cɛ ye wa gɔni takuru ni cangɛrɛ takuru don tɛ takuru wɛrɛ tɛ k'a ye wa i bɛ taa dugutigi bulon fana de kelen o kelen n'i y'a tigɛ o tigɛ i bɛ taa dugutigi ta bila sala tasuma tɛ bɔ dugutigi bulon kɔnɔ fo ka diɲɛ wuli maakɔrɔ ka nɛnɛ ka bon kɔrɔ tun b'o fana na o takuru tɛ don ɲamɔgɔden fɛ o takuru tɛ mɛnɛ ɲamɔgɔden fɛ wa o bulon saraka fana n'a bɛ bɔ don min na saraka bɔcogo fana b'a la wa bɛɛ tɛ bulon bari n'u y'a dɔn ɲɔgɔn de ka cɛw bolo ka ci la ka caya waati ka sɔrɔ ka bilen barika kana karamɔgɔjɛ kuma bɛɛ tɛ fɔ an den na mɛ baridon bɛ bulon na bilanen n t'o f'i ye baridon b'a la nka n t'o f'i ye n ba awɔ baridon b'a la nka n t'o f'i ye ɔhɔn ɲininka aw e mana ɲininkali kama di aw ɲininka d'accord mhm. eh, toujours an bɛ a yira la k'a fɔ an ni maa min bɛ ɲɔgɔn fɛ nin waati in na mhm. o de ye sibiribugu donsoba ye bakari jara mhm. an bɛ ka baro kɛ fɛn min kan n'o de ye bulon ye bi an ka bi jɛmu bɛ o de kan donc an ye kɔni an ye ɲininkali k'a la bulon baridon na a ko k'a t'o fɔ an ɲɛna donc jɛmu nin sera fana kuncɛyɔrɔ la ka ban donc bilasiralikan jumɛn b'i fɛ ka ɲɛsin jamanadenw ma wala ɛɛ bilasiralikan foyi tɛ ne fɛ ka se jamanadenw ma sala ne ma d'a la ni jamanadenw bɛ bilasiralikan mɛn bilen A mɛ n'a y'aw debu a dɔw la ma mɛn n'a y'a min kɔnɔ ka an bɛ sigi kɔrɔlen ma ne bɛ se k'a fɔ nka ne kɔni b'a dɔn ka fɔ a b'a mɛn a t'a mɛn sabula sɔrɔ tɛ kan ko kana bilen fɔ bamanankan fɛ yɔrɔ dɔn an taara k'o wale dɛ bɛɛ ko k'ale ka kɛ fɛntigi ala dun ma bɛɛ da fɛntigiya kama fiyewu nka ne kɔni bɛ dugawu kɛ dugawu kɛ fɔlɔfɔlɔ aw minnu nana ala ka si ni kɛnɛya d'a ma filanan minnu y'aw ci ala k'u bolo mɛn ka baara ala k'u sanfa ala kana u kɔfa kɔfa ma ji bɛ taa ni kɔ ye n'o bɔra yen n woloba ani muso ani n ka denbaya maa bɛ ko o ko kɛ i lafiyali de b'a fɔ ni so tɔɔrɔ bonyana ka se hakɛ dɔ ma hali n'i ko k'i bɛ cɛn fɔ i tɛ se n'o bɔra yen n ba in ye tɔɔrɔ min kɛ n'i ye ne ye bi ka kɔrɔlen fɔ tɔɔrɔ dɔ de ye n sigi karamɔgɔw kɔrɔ ka kɔrɔlen lamɛn n'o tɛ n'i b'i diya i t'a la i t'a dan sɔrɔ Bon ne mɛnna o kɔnɔ n bɛ dɔɔnin fɔ o la k'a fana fo ka waleɲuman dɔn ka dugawu ɲini a fɛ toujours n'o bɔra yen Mali ɲɛmɔgɔw n b'a ɲini u fɛ u k'u bolo da u dusu la Mali tɛ maa si kelen poche kɔnɔ fɛn ye wa n'an bɛ ko o ko kɛ an ka sigi k'a fɔ k'a la o tɛ taɲɔgɔn sara a bɛ mali ci dɛ an kɔni tɛ an tɛ peresidanya ɲini an tɛ minisiriya ɲini an bɛ fɛn fɛn ɲini bibi in na k'an bɛ se k'o fɔ fo n'a kɛra an ka taa kungo kɔnɔ an ka taa sigi karamɔgɔw kɔrɔ ni cani kɛlɛ kɔnɔ na n'an bɛ se ka kɛlɛ kɛ an kɔni se k'o kɛ bon n'an donna dugu fara wo kɔnɔ an bɔli bɛ gɛlɛya dɔɔnin an ma an tɛ se k'o kɛ nka tant que n'an ma ɲɔgɔn faamu tasara tɛ ban mali kɔnɔ wa ni tasara i bɛ tigɛ dɔ la bi a denw bɛ kɛ fɛn n'a denw kɛra fɛn a tɛ fana to yen ne ka tigɛ la don wari bɛ ne kun ne k'e kɛlɛ e denw nana ne denw mara don min na n'o fana ko k'olu bɛ u ta sara ne denw na est ce que bɛn bɛ na wa wa mali b'o de dingɛ kɔnɔ bi bilahi ɲinan y'a san bisaba ani dɔɔni ye mali bɛ tasara dɔrɔn ne bolo donc ne b'a ɲini maliyɛn bɛɛ lajɛlen fɛ an y'a kɛ ala yɛrɛ jaati kama k'a k'an bɔkolo kama k'a kɛ sun ni seli kama k'a kɛ bamanankan fɛ sunkaloba ni seliba in barika lahɔrɔma kosɔn an bɛ jɛkulu min kɛ o la o seli don fɛ an bɛ gwɛrɛ ɲɔgɔn na ka baro min kɛ an ka ɲɔgɔn kanu o cogo la an ka jamana in mara o tɛ denmisɛnnin bɛɛ tiɲɛna kalan tɛ yen bilen foyi tɛ yen bilen wa hali n'i mɛtiri kɛmɛ ta bi ka bila ekɔlidenw la k'u k'a kalan maa si tɛ se ka kalan ka sɔrɔ i fa ni ba bɛ lajaba kɔnɔ so hali i taara ekɔliso la a tɛ to i kɔnɔ e fa dusukasilen don e ba dusukasilen don balo tɛ ka sɔrɔ k'e ka kalan kɛ i bɛ kalan kɛ cogo di o tɛ fɔlɔ mɔgɔ minnu anw bɛ kalan balikukalan de la i b'i da duguma dɛbɛn kan k'a sɛbɛn de ka fitinɛ da ne mɛnɛ o waati an tun bɛ kalan k'o kɔrɔ nka o y'a sɔrɔ an b'a dɔn dumuni bɛ so kɔnɔ ɔ nka sisan da dumuni yɛrɛ kɛmɛ k'a ɲini sini kana don ye ɔ ni fa ye tɔɔrɔ sɔrɔ ba ye tɔɔrɔ sɔrɔ e bɛ se ka hakili ka se ka kalan kɛ cogo di wa donc n'an m'an jija waritigidenw bɛ kalan bamanankan fɛ i t'a fɛ maa min k'i mara dɛ n'an ma ɲɔgɔn kanu dɔrɔn u b'an mara sabula fɛn bɛ maa bolo ka tɛmɛ i kan walayi mɔgɔfin mana nafolo sɔrɔ ka se hakɛ dɔ ma a ni ala yɛrɛ cɛ bi tiɲɛ o fura tɛ maa si bolo ayiwa dɔnku ne bɛ foli kɛ diɲɛ bɛɛ an lamɛnbaw an'an yebaw an'an dɔnbaw ani minnu b'an fɛ minnu t'an fɛ minnu y'an kanu minnu m'an kanu dansira t'an ni mɔgɔ si cɛ an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman bɛɛ ka yafa n ma ala kama ni ka zsi ni ka mrun ani ka jelibaw ni ka kalandenw bɛɛ ka yafa n ma an ka jɛ ka baro kɛ mali ka jan ka nisɔndiya kuma min bɛ n fɛ o ye nin ye sa sa ayiwa jeliba waati banna folikan laban min b'i fɛ i bɛ se k'o kɛ nin tɛ baasi ye ne bɛ foli kɛ n bɛ masa rahamani yɛrɛ fɔlɔ fo ale min y'a latigɛ ko an ka ɲɔgɔn ye tan bi n ye sababu kuma min fɔ sisan ni ne ni bubakari nin tɛ teriɲɔgɔnma di ne ni aw tɛ ɲɔgɔn ye an ɲɔgɔn lɔn sababu bɔtɔ yan ye dɔnku ne fana n jatigikɛ ka bɔkari jara k'an bɛɛ lajɛlen kalifa u ma ala kama n y'aw bɛɛ lajɛlen fana kalifa ne ni jatigikɛ bɛɛ ma ala kama ne ye jeli ye hmm. se min bɛ ne ye o ye n da de ye hmm. da n'i avion san ka di n ma fo n y'a fɔ k'abarika ci hmm. wari ma lɔn n'o tɛ n t'i ta ɲɔgɔn juru sara o ye tiɲɛ ne fana n tɔgɔ sekuba jabate ka n kalifa u ma a diyara n ye ɲinan sebeninkɔrɔ yɛrɛ fana ɲamakalaw y'i fara ɲɔgɔn kan ka ne yɛrɛ sigi yan ɲamakala kuntigiya la tulonkɛ ma kɛ fɔlɔ ko y'a ni koronavirisi ko bɛnna ɲɔgɔn na bon ni ala don ko ko min bɛ kɛ wari bɛ kɛ an fana a bila fɔlɔ ni ala diyara a ma n'a waati sera jatigiw bɛna ko lɔn k'a fɔ a yala y'a mɛnna ne ni nisɔndiya don kosɛbɛ aw nare sira min kan yɛrɛdɔn sira de don aw nare sira min kan danbe ɲini sira de don parce que n'i ma miiri danbe ma i tɛ na ala nina o na kɛlen min yɛrɛ fana fɛ kabiri ala y'a da a ma diɲɛnatigɛ foyi kanu ni danbe tɛ ale ma diɲɛnatigɛ foyi kanu ni danbe tɛ n'i b'a fɛ ka kɔrɔman ye ka kɔrɔman lɔn i kɛra cɛkɔrɔba i kɛra denmisɛnnin i bɛ na bɔkari nin fɛ yan i kɔni tɛ bɔ yan n'i ma kɔrɔman dɔ sɔrɔ ka taga siga t'o la ale maakɔrɔ bɛrɛ di dɔnku n'aw nana o la aw nana nasira fɛ aw nalen mɔgɔ min yɛrɛ fana fɛ barika ba fɛ lamɛnna ale ye kelen tɛ ko dɔn a kelen tɛ dɔnnikɛla di a wolo de ka mɔgɔlu to wa a bɛ sa fana ka mɔgɔlu yɛrɛ fana to karamɔgɔkɛ adamaden ciyɛn bɛɛ la ciyɛn min ka ɲi ciyɛn bɛɛ di i b'o dɔn wa n'o tɛ o tɛ o tɛ lu di den tɛ wari tɛ bolifɛn tɛ muso yɛrɛ fana tɛ adamaden ciyɛn min ka ɲi ka tɛmɛ ciyɛn bɛɛ kan o de ye adamaden jogo di n'i sa ye san biiri ka bon n'a ko nara don min i bɛ dɔ kan mɛn ko aa ko ni karisa tun bɛ yan ni karisa tun bɛ yan fɔra mɔgɔ jogo de ma bon a y'a jija dɛ n'ala sɔnna n b'a deli masa ramani fɛ jamana nin ala m'a sumala ami ami ami ami jamana kɔnɔdenw ala m'an bɛnna ami ami ami ala m'an bɛnna ami ami ami ee n terikɛ ye kuma dɔ fɔ sisan o ko tajuru sara Tajuru sara tɛ kɛlɛ banna ale bɛ kɛlɛ juguya de la, n'a kɛra i la k'i k'i ta sara i kɛlɛ juguya de la n'o tɛ i ma fɛn bɔ a la, unhun, donc an k'an miiri yɔrɔ o ma n'i ye jamana nin tɔgɔ mafɛlɛ fɔlɔ ka ban k'a bima mafɛlɛ president Modibo minnu sara n'o ye ni minnu sara o tan o wagati la n'i ye olu lawuli bi ka Mali mafɛlɛ k'a fɔ ko u sara ka Mali min to yan k'o de ye nin ye u b'i da u nɔ la ka sa tugun u bɛ sa u bɛ sa tugun u tɛ wuli tiɲɛna kojugu parce que kolu tɛ kɛla a kɛcogo la ɔ nka an bɛ barika bila ala de ye parce que masa ramani hadamaden tɛ se foyi la ni ala ye jɔn da k'i kɛtɔ ɲa min kɛ i bɛ kɛ ten de Bon an min yɛrɛ fana sigilen nin de bɛ bɔ yen i b'a sɔrɔ mali bɛ segin a cogo kɔrɔ yɛrɛ fana la an ɲala yan ala de b'a dɔn a bɛ segin a cogo kɔrɔ la an denw de ɲala an t'o dɔn ala de b'o dɔn donc mali kɛcogo bɛ alahu taala yɛrɛ dɔrɔn de kɔrɔ mais n bɛ a deli masa ramani fɛ malidenw ala m'an hinɛ donna ɲɔgɔn na ala m'an diyala ɲɔgɔn ye k'an tin to ɲɔgɔn na ka sababu ɲuman kɛ an bɛɛ dɛrɛ ma o de ala sogo bonya b'a la nin ye ne ka dugawu di k'a di an bɛɛ dɛrɛ sa ayiwa nin tun ye an ni sibiribugu donsoba ani a ka jeliba ye ɲɔgɔn fɛ donc an b'a yirala k'a fɔ tele telisaara ye donc ani an dɛmɛbaaw an b'u bɛɛ fo k'u bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ni maa min mago bɛ bakari jara yɛrɛ la ka kunnafoni ɲaɲini a fɛ i bɛ se k'a wele 66 33 66 33 66 33 66 33 n'i y'a wele nimoro kofɔlen na i mago bɛ ɲininkali minnu na i bɛ se k'o kɛ a yɛrɛ la ka se ka ɲininkali fɛnɛ kɛ anw yɛrɛ fɛnɛ la i bɛ se k'an wele 74 00 40 52 74 00 40 52 Wagara an b'a fo k'a waleɲuman dɔn an ka kameraman don fo ka taa se Mohamɛdi ma fo ka taa se Tumani ma Awa e, Temeli an b'u bɛɛ lajɛlen fo ka Tayizɔni fo ka Shɔla Baya Hayidara k'a fo ka Lala Den Habi Den fo Gawusu Kalilu Bɛrite Larabi ka Daramani Dɛnkɔrɔ Dunbiya fo ka Cɛmala Bilaji k'a bɛɛ lajɛlen fo k'u bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ka Sɛki Serifu Usumani Madani Hayidara an b'a fo k'a waleɲuman dɔn ka karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo k'an ka donsoba fo ka eh, Salifu Togola k'u bɛɛ lajɛlen fo ka taa se karamɔgɔ eh, eh, karamɔgɔbaw bɛɛ lajɛlen ma solo ninnu an b'u bɛɛ fo ni k'u bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ka karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo k'u bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn an b'a fɔ ala ka waati wɛrɛ yira an ni lamɛnbaaw bɛɛ lajɛlen na a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ